Bhfuil tú ar an líne anseo a Éamonn? Bhfuil tú ann? Táim anseo, táim anseo. Iontach maith. Bhuel, caithfidh mé a rá, bhain mé an, tá mé, tá an féilire seo os mo chomhair amach agus tá sé gleoite amach is amach, na griangrafanna. Tá sé thar a bheith snasta agus an, an eh, bhuel, is é an dearadh, tá sé, you know, ní páipéar amháin atá ann, tá clúdach, cad é, cad a ghlaonn tú air fiú as Béarla? Tá sé ana, ana-dheas ar fad agus na héin agus gach rud. Go raibh míle maith agat as. Tusa atá faoi ndeara é. Tusa a rinne an job go léir, an ea? Bhal, mise a ghlac na pictiúirí agus a chur an féilire le chéile go hiomlán. Is é Gearóid Ó Bróin agus Réamonn Ó Ciaráin a rinne an téacs. Ó, sea. Ó, yeah, an réamhrá, tá sé thar a bheith suimiúil. Tá sé just, bhí mé just ag léamh agus an ceol sin ag casadh agus tá sé ag caint faoin brú atá ar an timpeallacht agus na gnáthóga agus gach rud, an bithéagsúlacht timpeall na tíre. Tá sé an-mhaith, an réamhrá, yeah. Agus bhfuil 'fhios a'd rud eile a thaitin go mór liom, an sean-chló. Ní fheiceann tú go rómhinic é. D'úsáid sibh an sean-chló Gaelach like ar barr gach leathanach, mar shampla, cá bhfuilimid anois? Deireadh Fómhair, mí Dheireadh Fómhair, tá em bhfuil fhios a't ainm na míosa, is breá liom é sin, and then rud a bhaineann le like ár sinsear, mí mí na Féile Míchíl, mar shampla, sin Meán Fómhair. Sin sin seanfhocal, sin seanfhocal a bhí ar na

d'eolais. Sea. D'eitic stairiúil ar Yeah, an rás. iontach maith mar Cúpla céad bliain. yeah, Deireadh Fómhair like eh, tá, feicim anseo eh, fuair Charles Stewart Parnell bás an 6ú lá eh, anocht, cá bhfuilimid anois? Bhuel no, an 29 dódh Lóiste na nGéanna Fiáine, Co. Lú, 1816. Yeah, tá rudaí thar a bheith suimiúil a bhaineann le stair, Micheál Ó Coileáin agus stuff mar sin, an, an-mhaith. But an rud is.

cúig uair a' chloig ag fanacht le rud éigin a tharlú. Yeah, bhí mé, bhí mé, sin an ceist, an ceist sin a chur ort, conas a faigheann tú, mar shampla tá pictiúr den chúr rua, ceann de na, seabhac de shaghas éigin atá ann, conas a faigheann tú na griangrafanna sin, yeah. Bíonn tú i do shuí ar feadh tamall maith ag, ag fanacht.
Bhuel, mar shampla, bhí mise amuigh inniu. Yeah. Agus mar tá mé ar saoire an tseachtain seo so bhí mé amuigh sa tuath inniu agus shuigh mé ar feadh cúig uaire a chloig agus fuair mé pioctúir amháin fiúntasach. Agus cén ainmhí nó cén éan?
Éan buzzard, ag teacht anuas ag dul le luí ar barr crann. Iontach.
Agus tháinig sé isteach go tapaidh. Agus ansin bhí sé ag suaimhniú síos ag teacht go dtí barr an chrainn agus ansin thug sé faoi deara go raibh mise ann agus thug sé amharc iontach feargach agus ansin d'eitil sé ar shiúl arís agus fuair mé pictiúr dó ag bun an chrainn. An-mhaith ar fad. Bhuel, cúig uair an chloig bhí tú ag feitheamh. Sin iontach ar fad. Sin an, sin an t-éan mór donn, an é sin an fear mór, is, na cleití donn atá air? Yeah.
An, cad é an dúin?

Sin é Éamonn Coyle Right.
ponc com. Oh, go deas. Bhí uaim. Agus, bhfuil 'fhios a't, na griangrafanna eile a bhíonn agat, seachas na cinn atá sa, sa Féilire, an féidir, an féidir teacht orthu siúd, mar beidh suim ag daoine, just, chun, tá mé ag féachaint ar na griangrafanna ag, ag deireadh an rud, tá an,

Bhuel, déanfaidh sé bronntanas Nollaig an-deas ar fad do, do, bhuel, ní amháin Gaeilgeoirí, d'éinne de mhuintir na hÉireann, nó dá mbeadh gaolta agat, mar atá agamsa, thar sáile, tá mé chun ceann a chur do mo dheartháir i gCeanada, beidh sé lán sásta le, an-mhaith ar fad. Hey. Yeah. OK, Eamon. Déanann siad, déanann, déanann féilire, féilire idirnáisiúnta ar aon nós. Yeah.
Tá suim, tá suim mhór ins na Stáit Aontaithe is an Astráil, chuir mé ceann Dé Luain go dtí, go dtí Hong Kong, Hong Kong. Yeah, agus an seana cló, tá sé, is trua go, nach úsáideann siad an, an seanchló sin, tá sé go hálainn, nuair a fheiceann tú é mar sin ag, i ngach mí, mhí, yeah, an-mhaith, agus arís, deirim leat, rinne tú an-jab gan aon Béarla bheith ann, mar. You know, ní thuigim an gá, cén fáth go mbeidh aon focal Béarla? Is is féil féilire Gaelach atá ann, ná bac leis an Béarla. Féilire féilire Gaelach? Yeah. Cad é a shíleann tú faoi na ráiteasaí ar bun a leithéidí? Yeah, an-shuimiúil, na na na seanfhocail, na nathanna cainte. Like briseann an Yes, ar bun ar briseann an Yes, dúchas briseann trí, an dúchas. yeah, an té a bhíonn siúlach bíonn scéalach, yeah, na seanfhocail, tá siad go hálainn, yeah, yeah. Tá cúpla cinn nach bhfuil agam, actually. Ní, bhuel, ní thig leis an gobadán an dá thrá a fhreastal, an-mhaith, yeah, tá siad an-mhaith, yeah. Go mbeidh nath cainte agat do gach mhí, yeah, smaoineamh an-mhaith. Rinne, rinne tú an-jab, caithfidh mé tréaslú leat, a Éamon, maith thú. Go raibh, go raibh maith, go raibh maith. Seo é an ceathrú, seo é an ceathrú féilire againn. Ó, an ea, ní fhaca mé ceann go dtí seo. Yeah, sin iontach, iontach maith. Ó, seo an, seo an, seo an ceathrú ceann, tháinig an,

Slán anois, go n-éirí leat, go n-éirí an t-ádh leat, sin é. Agus tú féin, agus tú féin. Go raibh maith agat, Éamonn, go raibh maith agat anois. Yeah, sin Éamonn agus mar Éamonn Coyle mar agus dúirt mé, fear Ghaoth Dobhair agus tá an féilire os mo chomhair, féile 2023 agus molaim go hard na spéire. Níl sé costasach, níl fhios a'm an praghas in airde, deich, trí euro déag, rud mar sin, is fiú é. Má tá, ehm. bhfuil fhios agaibh, gaolta mar atá agamsa thar sáile, tá mise chun ceann a chur a luaithe, chomh luath is is féidir, sa phost.